Talandirani pano pa Lahiri K TV. Takhalani pompo kuti mumve mkangano mmene ulili. Ife a Lahiri K TV timakupatsirani nkhani zoonadi zake ndipo sitibweretsa nkhani zabodza ayi. Koma osaiwala kupanga share videoyi, like komanso subscribe kuti zambiri zizikupezani mosavuta. Tamveraniko. Ungawina Peter Mutharika dziko lidzakhala pa moto lidzayaka moto sitikulola kuzakhala kukhapana mapeto kuwina Peter Mutharika aa iyo ndiye ndi nkhondo kale osatinso kuti akuti ayi yabadwa kale imene pompo M- Peter Mutharika nkuwina Ah, mudzaziona alibe ntchito kapoloyo Alibe ntchito ndiye tikambe zathu za ndale izi zoti chakwera mpaka 2030 woo usalimbane ndi jemus kape mbuzi iyo chakwera akulowa mboma adalowa kale mboma sakutuluka mboma ndipo chakwera akukhala mboma mpaka 2030 woo 10 years mandated amaliza iyeyu chakwerayo boma ndilomweli sitikutani sitikusintha central region tikumukonda kwambiri chakwera ndipo kulibe malo kuno achipani china kuno kulibe malo a chipani china ndipo zipani zina ngati zimana zikunyengezeka zikunyengeka ndi central region kuti zipezako kanthu akungodzinamiza okha kunoko timapusitsa kuno ndi kwao kwa chakwera ndi kwao kwa mcp ndi kwao kwa ani ake ife achitukuko kunama atule generally ngati kwanuko kuli bwino pa zifukwa zina zake generally mmalawi muno muli mavuto akulu kwambiri that's why atulutsa list ya least happy countries waonapo iwe ngati ngati umatha kuwerenga alembawo atulutsa list ya maiko amene akuvutika kwambiri pa dziko lapansi pano malawi ili mmusi pa nambala folo kutanthauza kuti ndi a- maiko atatu okha amene tikuwaposa Maiko atatu okha pa maiko onse amene ali mu Africa muno ndi maiko atatu okha amene tikuwaposa, the least saddest countries, amene timakhala mmavuto kwambiri. Tsono ukamanena kuti kwanuko kuli mtendere zikhoza kutheka kuti ndi zoona koma ukamba za kadera kochepa kwambiri koma amene amapanga study imeneyi, amene amapanga imeneyiyi nkuitulutsa imeneyi anaonadi kuti Mmalawi muno generally muli mavuto. Ndiye mukamati ayi kwathu kwathu ee kwanuko zitha kutheka achimwene kumene kuli umphawi amapezekabe anthu ochita bwino kwanuko zitha kutheka sukunama sindingakutsutse iyayi koma tikukamba generally mmalawi muno muli mavuto chifukwa cha boma ili ndiye anthu panopa takwiya kwambiri ambwana ngati suyenda anthu akwiya mmadera ambiri kuwafunsa ambiri sangavoterenso chakwera sizingatheke iyayi ndipo Pa times clip ija imatuluka ija amafunsa ajeni ndani a Brian Banda amati kodi mukuti bwanji amati kuti anthu aone kusintha kwenkweni adzavotele Chakwera nde anthu akamaiona imene ija ikuwakhumudwitsa kwambiri akamakumbukira zimene ankayankhula Chakwerayo zinthu zitavutana ku Malawi kuno mtsikana iwe sizili bwino ngati ukuganiza kwanuko kuti kuli mtendere pakhomo panu pamudzi panupo sindingakutsutseyi koma mdziko muno muli mavuto generally. kuli masapota ena uh, inde ngakhale a mpira amene uh, mukamapanda kusewera bwino ndiye mukakhala kuti mwe- mukuyendera limodzi no- nawonso ndi sapota omwe wa timu yomweyo mukamanena zoti "Ah, akutiakuti athu inde bolatu umva haya mwe msimagule zimenezo ya nayesa ndife masapota ndiye timati ndi usapota wauchitsiru umenewo Chifukwa, inu ngati mmachikonda chipani chanu, sichikuchita bwino ku Malawi kuno, ndikuti sichikuchita bwino, sizili bwino zinthu iyayi. Uchigawenga, kulephera kuyendetsa dziko, zimenezo zinthu zofuna kumadzudzula ngati mmachikonda chipanicho. Koma mukangoti ayi ine poti ndine supporter, kwathu nkwakuti kwakuti, that's being stupid. Tikuyenera kumakhala masapota okhala ndi maganizo abwino, masapota olongosoka omati chikalakwika chinthu kufotokoza. Osati kungokhala sapota chifukwa choti ati ine ndine wakuti wakuti iyayi. Zimenezo zimenezo sizikufunika. Moyo uwu siukufunika iyayi. Tafunsani kwa anthu akuuzeni mmene zilili zinthu. Lilongwe lino sizili bwino. Ena akamati eh ku Lilongwe kuli bwino. Pa- Kulibe zimenezo kuno kuli mavuto. Ine ndimakhala konkuno. Ndimalima ku Malingunde uku. Koma kukaona umphawi uli kumeneko. wanga ali ndi munda ku Mitundu sizili bwino zinthu iyayi ku Malawi muno sizili bwino panopayi ma kuli mavuto akulu kwambiri bomali lisinthe linafunika ndithu tonse tidzudzule zolakwika chifukwa choti mukamanamiza kuti zikuyenda bwino zinthu atati achite mwayi ndikuti atati atati achite mwayi kuti awinenso sadzakonza atu iyayi komanso timamva kuti aya tikukonza tikukonza zimene adaononga dpp kodi kukonza kwakonza zaka zingati

mmalo moti ipange zawo ikonze mavuto amene alipowa ali busy kumalimbana ndi a opposition kumalimbana ndi a dpp kumalimbana ndi utm pamene sizingawathandize ndipo mukamamuva kapena kuti mukamava anthu aja akuliralira achina chimwendo banda aja achina chakwera aja kumapanga mapulani kuti abere zisankho zawo zada eti Ngakhale akuwatuma anyamata kuti azasokoneze zisankho kapena kuti zisankho azabere komanso kuona kuti Peter Mutharika kapena mtsogoleri wina kaya wa utm kaya wa udf kaya wa aford wawina iwo azapange zotheka kuona kuti azamenya azayambise ndewu kapena azayambise nkhondo sizizatheka ndipo sizathandiza china chilichonse chifukwa a dpp ali ndi anthu awonso a utm ali ndi anthu awonso a udf ali ndi anthu awo a aford ali ndi anthu awo anthu atopa ndi chilungamo anthu akuva kuwawa Ndi zosatira zake anthu azavomereza zomwe akufuna pano pa mcp akutema anthu akuchita nkhaza zosiyanasiyana ndiye amalawi tiyeni tisaope pa 16 september ndipo mpanopa tichosa boma la nkhazali tichosa boma lolepherali iwowo ndi olephera anatenga udindo amalawi anawakonda koma iwo okha awonesa umoyo wachabe wankhaza zosiyanasiyana zomwe awonesa kwa mtundu wa Malawi ndiye tiyeni tisatope osaopa bomali likupita awawo akulira a mcp-wa zomwe akukambazo zaboza ndipo sizingathandize china chilichose kuti sazavotera munthu wankhaza oyipa mtima opanda chikondi osaziwa kuyendesa kwa ziko chake kulimbana ndi anthu kutema anthu kuchitira nkhaza zosiyanasiyana tiyeni voti ndife amalawi zobera zisankho sizitheka chaka chino sizingatheke ndipo amalawi mukhulupilire kubera zisankho palibe.